providing providing them with the ability to to deliver agricultural long-term solutions to people in a post post conflict situations in Africa. Yeah, it's very interesting the work that Gorta do, I know it's very interesting, uh, specialised. Anois táim ag caint le Joe McHugh, an tAire Stáit don Diaspora agus do Fhorbairt Idirnáisiúnta nó Cúnamh Idirnáisiúnta. Joe, comhghairdeachas as ucht an post nua a fháil ó Enda Kenny. Go raibh míle maith agat agus dúshlán eile agus mar tá a fhios agat bhí dúshlán mór agam cúpla bliain ó shin nuair a tháinig mé isteach san phost úr i Roinn na Gaeltacht agus anois dúshlán mór idir an diaspora agus an cuidiú forbartha idirnáisiúnta fosta agus is léir go bhfuil dúshlán mór timpeall an chruinne agus dúshlán mór sa tír éagsúla, mar shampla Siria, Súdán Deisceart agus tír tír mar shampla sin agus táim ag súil go mór leis an dúshlán agus an deis sin fosta an ceangal idir an diaspora agus an cúnamh idirnáisiúnta fosta agus b'fhéidir go bheidh seans agam ag obair le chéile le gach rud. Is iontach an smaoineamh é, ceapaimse, chun an diaspóra a chur le chéile leis forbairt idirnáisiúnta, nach bhfuil? Cinnte, agus i gcónaí tá muidinne ag obair le chéile le na daoine i Manchester agus Londain agus i Philadelphia nó Astráil nó Ceanada agus tá sin fíor fíor tábhachtach agus tá an cuidiú fíor fíor tábhachtach fá choinne na daoine Éireannach ach chomh maith le sin tá cuid mór daoine ó Éirinn ina chónaí i gach tír nó gach paráiste timpeall an domhain agus tá dualgas orainn uilig fanacht le chéile le na daoine timpeall an domhain fosta agus b'fhéidir go mbeidh scileanna nó taithí ag na daoine ag obair le na daoine a bheith ag obair ar an cúnamh idirnáisiúnta. Mar shampla, tá imní orm maidir leis an am amach romhainn timpeall an domhain, mar shampla, tá a fhios ag na daoine fá choinne na dúshlán agus na míbhuntáistí leis na daoine ó Siria agus an fadhbanna atá leis sin agus b'fhéidir go mbeidh seans ann na daoine ó Éirinn ina chónaí sa tír seo agus timpeall an domhain, fanacht le chéile agus obair le chéile ar an fadhbanna mór sa domhain. Níl ceist amháin eile agam faoi fhorbairt idirnáisiúnta ach just sular chuir mé an ceist sin ort, ar bhain tú taitneamh as do thréimhse mar Aire Stáit don Ghaeltacht?
Bhain mé cuid mhór taitnimh nó sult as an phost agus fuair mé deiseanna mór, deiseanna mór ag dul ar ais agus ag athfhoghlaim an teangaidh agus sin an bealach is fearr agus tá mé i gcónaí ag foghlaim agus ní raibh mé ag, níl mé ag stad an turas faoi láthair. mar shampla inniu ar an san ócáid idir Africa agus Éirinn bhí mé ag labhairt fríd Gaeilge agus sa Dáil an tseachtain seo thart bhí mé ag labhairt fríd Gaeilge agus tá sé fíor fíor tábhachtach ag coinnigh ag dul leis an teangaidh agus ag spreagadh na daoine ag smaoineamh fá dtaobh de an teangaidh a fhoghlaim agus ag b'fhéidir ag dul ar ais agus ag foghlaim an teangaidh agus tá sé fíor fíor tábhachtach. agus bhí athrú sa riail sa olltoghchán dheireanach do dháilcheantar Dhún na nGall. Tá tú ag freastal mar Teachta Dála ar Chontae Dhún na nGall ar fad anois so tá ceantar, tá réigiún Gaeltachta mhór do dháilcheantar anois, nach bhfuil? Tá sin fíor, agus ó Rann na Feirste nó go dtí Oileán Thoraí nó Oileán Árainn Mhór nó Gaoth Dobhair nó Cill Charthaigh nó Gleann Cholm Cille, Fánaid, Na Dúnaibh, i mo pharóiste féin, nó Tearmann, tá cuid mhór ceantracha istigh sna Gaeltacht. Ach mar sin ráite, tá cuid mhór ceantracha taobh amuigh den Ghaeltacht fosta, Inis Eoghain nó Leitir Ceanainn, agus Tá suim ag na daoine, tá, níl an fuinneamh i gceist, níl an tiomantas i gceist maidir leis an teangaidh a dhul chun cinn agus achan bailte nó achan áit a bheidh mé ag dhul, a bheidh mé ag dhul anseo agus ansiúd taobh amuigh den Ghaeltacht, sa Sé Chontae, timpeall an domhain, Tá suim mhór ag na daoine ar son an teangaidh agus ba mhaith liom an teangaidh a dhul ar, ag coinnigh ag dul agus ag obair i gcónaí ar an dhul chun cinn. Just, an bhfuil tú ag plé, an bhfuil suim mhór agat ins na Spriocanna Domhanda ó thaobh forbairt idirnáisiúnta, ó thaobh na Náisiún Aontaithe, na Spriocanna Domhanda nó SDGs, Tá tú ag plé go mór faoi sin, an bhfuil? Chas mé le cuid mhór dream éagsúla agus duine éagsúla timpeall an domhain agus nuair a bhí mé i Milwaukee an bhliain seo thart chas mé le cuid mhór daoine ó Chicago agus Nua-Eabhrac agus Ceanada agus tá Gaeltacht, tá ceangal idirnáisiúnta ann fá choinne an teangaidh a coimhéad agus an an teangaidh a choinneáil beo agus b'fhéidir gurb é ceangal mór nó fite fuaite mór idir an teangaidh agus an cultúr agus an stair agus an oidhreacht agus b'fhéidir gurb é seans mór mar shampla ar an Slí an Atlantaigh Fhiáin idir an tarraigintí a dhul chun cinn ar son an teangaidh agus ar son an tír.
Joe, just build up on Kate or Cormier, I guess. Go ndéana a mhaith duit there.